Seo an Bloody Mary a rinne mé. Píosa beag amhrasach faoi, tá sé an- spíosracht. Cad a d'ordaigh muid? Tá glasraí ann, uibheacha agus prátaí baile freisin. So táimid díreach críochnaithe ansin le bróinse agus bhlas mé an Bloody Mary ach ní raibh mé in ann é a ól ar chor ar bith, bhí sé uafásach, bhí sé uafásach, níor thaitin sé liom ar chor ar bith. Ní raibh sé ró láidir ó thaobh alcóil de ach bhí, bhí sé an-spíosrach agus just níor thaitin an blas sin liom ar chor ar bith, na trátaí, is maith liom trátaí a ithe ach ní maith liom trátaí a ól. Táimid ag dul i dtreo The French Quarter anois, an ceantar Francach, is dócha. Táimid ar Shráid Bourbon anseo.

An fichiú ceann. At the time the fichiú lá. Táimid díreach críochnaithe leis na cártaí tarot agus bhí sé iontach, cheap mé go raibh sé an-, an-suimiúil, thaitin sé go mór liom. Bhí mé píosa beag neirbhíseach faoi sula ndeachaigh mé isteach chuici ach thaitin sé go mór liom, bhí sé an-.

I'll be gone five hundred miles when the day is done. Díobh ar maidin, lá a dó anseo i New Orleans, bhí codladh maith againn aréir agus táimid réidh le dul amach arís. Táimid ar an mbealach chuig. Magazine Street anois. Tá go leor bialanna deasa ann chomh maith le siopaí agus sílim go bhfuil cúpla siopa seanré ann.

Bhuel, táimid ar ais anois in, em, sa cheantar. Francais i ndiaidh dúinn an turas ar na seascainn a dhéanamh. Bhí sé iontach maith. Chonaiceamar roinnt mhaith ailigéadar, bhí sé an-suimiúil, agus go leor fiadhúlra eile. Bhí sé an-an-mhaith ar fad. Ar thaitin sé leat? Bhain tú sult as? Bhí sé go maith? Bhí sé go hiontach. Bhí sé go hiontach ar fad. So, an plean atá againn anois ná táimid ag dul go bialann nó beár em darb ainm Jewel of the South. Seans go mbeidh manglam againn ansin chomh maith le bia, píosa beag bia. Agus ansin táimid ag déanamh turas eile anocht. turas Voodoo timpeall, timpeall an cheantair seo go bhfios dom so beidh sé sin ar siúl ar a hocht a chlog. Ár lá deireanach anseo in New Orleans. Agus ar an drochuair tá an ceallra an-lag i mo cheamara so níl a fhios agam an mbeidh mé in ann mórán a thaifeadadh inniu. Bhíomar ag iarraidh dul ar an turas Voodoo aréir ach bhí an aimsir lofa, bhí drochstoirm ann so rinneamar cinneadh sa deireadh gan. dul ar an turas sin de bharr na drochaimsire. Tugadh cead dúinn é a athrú go turas eile so táimid ag dul ar turas reilige inniu so seans go mbeidh sé sin spéisiúil. Beidh sé sin ar siúl thart ar a haon a chlog nó mar sin. So táimid ag dul i gcomhair bróinse arís, pancóga inniu agus ansin ag dul ar ais chuig an ceantar Francach. Is éistfimid b'fhéidir le píosa beag snagcheoil sula dtéann muid ar ais go Orlando tráthnóna inniu.

tí bás a fháil ach d'éirigh linn an chuid deireanach den turas a thaifeadadh. Bhí fíon agus cáis, bia againn ansin agus bhí sé go hálainn ar fad sa bhialann seo, sa siopa fíona seo darb ainm Bacchanal agus mholfainn go mór d'éinne teacht anseo. Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch aríst. Agus ar an drochuair tá an turas go New Orleans thart. Ar bhain tú taitneamh as an turas? An raibh sé go maith? Go hiontach. Bhí sé go hiontach ar fad agus yeah thaitin sé go mór mór mór liom agus fágaimid an blag anseo. Slán libh! Slán!